Mari sabari na n dɛmɛ o mari sabari ne dɛmɛ i ɲɛ t'a la ko ne bolo dɛgulen don sabari so nin ka girin sa a dabila kana ne ɲɛgwan i tɛ se ka kɔlɔsili kɛ yan hayi mun e bɛ ne tulo ci ne y'i belenden de ye tiɲɛ don ne bɛ i ka so nka o t'a yira k'i bɛ se ka ne tɔɔrɔ ciya nin ɲɔgɔn na kana bɔsi la tun dɛ yala i sɔnna ka ne dɛmɛ wa ani mun ne t'i ka baarakɛden dɛ ne b'i tulo ci siɲɛ da min ka di ne ye ne tulo ci n'i ye muso ye n bɛn'i lamaga f'i tɛna ɲinɛ a kɔ i y'a mɛn senema senema ne b'i tulo ci ko a ka di n ye mari i bɛ mun de kɛ la ne den na a ye ne dɛmɛ a bɛna ne faga wuli joona i b'a fɛ ka ne denmuso faga la yan eyi mun de ye nin ye ten tanti ale de y'a daminɛ ale de ye ne tulo ci ni ne denmuso y'i tulo ci o bɛ mun de kɛ ee tanti Mhm. i t'a kalama ko a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ la wa taa ka bɔ ne ɲɛ kɔrɔ jo tun bɛ ne terimuso Anne fɛ an b'i ladon i b'an ka malobɔrɔ ban ani ka ne denmuso bugɔ ka da o kan aa ah, ah, ah, fo i ka nin so bila bi yɛrɛ sabali tanti wagati sera ka nin so bila yɛrɛ sabali t'a la n'i ye ne gɛn ne bɛna taa min ee ko n b'i taayɔrɔ dɔn wa ne b'a dɔn cɔ i bɛna taa baara kɛ ka wari lase ne ma ani ne na o ta ka janto ne ka denmisɛn wɔɔrɔw la i y'a damatɛmɛ sa lagalagatɔ filɛ ten Mm. Dayɛlɛ na. I ni sɔgɔma. Hɛrɛ sira sigiyɔrɔ bɛ yen. I ni ce. E de ye Jimi ye wa? ne terimuso Anne y'a fɔ ko i bɛ baara sɔrɔ ka di sunguruw ma ayiwa ne nana ni ne balimaden Claire ye walisa i ka baara dɔ sɔrɔ a ye denmisɛn wɔɔrɔ de bɛ ne bolo ani u ladonli ma nɔgɔ hali warikoba de bɛ ne la sisan o tɛ ko gɛlɛman ye ne bɛna baara sɔrɔ a ye o ye ne ka baara de ye nka fɛɛrɛ dɔw bɛ yen i ka kan ka waa seegi sara sisan san ani ne bɛna a ka kalo fila sara ta kalo sabanan mana se a ka sara bɛna di i ma sisan hmm, ayiwa mhm. baasi tɛ o la baasi tɛ o la ne sɔnna i ta fɔta ma eh, a kolo ka kɛnɛ ne ɲɛ kɔrɔ yan yala a bɛ se baara gɛlɛn na wa ɔwɔ ee fangaba de b'a la a ka kɛnɛ i ko nɛgɛ baara si tɛ se k'a kɛɲɛ a bɛ se baara sugu bɛɛ la a kolo ka kɛnɛ ani a tɛ sɛgɛn ɔhɔ han ni mhm. ha balimakɛ naamu dɔ tɛ se ka bɔ a la ayi ee eh, ne bolola wari bɛɛ de filɛ nin ye A dafara o ɲɛna a ɲɛnabɔra i ni ce ɛɛ a ka kalo sara bɛna bɛn waa wɔɔrɔ ma i y'a mɛn ayiwa a bɛ bɛn a bɛ bɛn ne sɔnna i ni ce kosɛbɛ mise jimi o ɲɛna sa ala ka tere ɲuman ban k'an bɛn ne jigi bɛɛ bɛ i kan ye baasi tɛ ɛɛ i ni ce kosɛbɛ

Bob! Nin sunguru bɛna da i ka sibon na nana ji feere de kama. Awɔ, tante. i bɛ mun de kɛra so kɔnɔ yan e ye joli de feere bi tanti ne ma foyi feere bi tile nin na i ko di segin a kan k'a filɛ tanti ne man kɛnɛ o de kosɔn ne ma taa feere kɛ bi don na fugare filɛ dangatɔ ne y'i lana o de kosɔn wa ka da so kɔnɔ sunɔgɔ la i tɛ foyi la dɔrɔn o de ka di i ye yala i nana o de kosɔn wa i nana ji feere baara de la ka wari sɔrɔ i bɛ sara la i bɛ balo ka fɛɛrɛ bɔ ni wari de ye i ye yamaruya ɲini ne fɛ ka to so kɔnɔ wa ayiwa i n'a fɔ y'a latigɛ ka sigi so sunɔgɔ la i tɛna ko wala ka dumuni kɛ bi sabali tanti yafa ne ma ko ne ye sabali wa yala i bɛ sabali kɔrɔ dɔn wa i kutu bɛ ka taa ne ka faniw ko sisan mm. ele i ka doni bila yan taa ne ka sibon dilan a teliya i ka samara bɔ sisan a kana mankan kɛ ne ka so kɔnɔ tɛmɛ yan Willy. Dumuni filɛ nin ye a dun sa. I ni ce. I ye nin dumuni sɔrɔ min? A ye nin dumuni de di ne ma sisan. Ayi, a ka ɲi. A ta k'a dun. E ka dumuni de don. ayi e man kɛnɛ o e kan ka dumuni kɛ ka fanga sɔrɔ ka fara o kan kɔngɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ ne la i ni ce i tɔgɔ ko di bɔb ne tɔgɔ ko kilɛ i bɛ mun lo kɛ la yan ne tun bɛ ne ka tanti ka so se tun t'a ye fewu hali dumuniko tun ka gɛlɛn a ye ne kalifa cɛ dɔ ma min tɔgɔ ko jimi ani ale de ye ne lase yan ka ne don nin baara la san duuru de filɛ nin ye san duuru ne bɛ nin muso jugu ka so kɔnɔ diɲɛ so ka gɛlɛ ka tɛmɛ ne bɛ ne yɛrɛ ɲininka mun na ala bɛ maa jugu sifa ɲɔgɔnna da juguya warala nin diɲɛ so kɔnɔ ka tɛmɛ o tɛ sɔn ka min kɛ o wolodenw na o b'o de kɛ mɔgɔ wɛrɛ denw na ala a tun ka fisa ne ba kana ne bange kana kuma ten sa a bɛ di Ne fari ma di ne la nɛnɛ bɛ ne la mɔ ji minɛ ka min ne kun fana bɛ n dimi ne bɛna kuma tanti fɛ ko a ka fura dɔ d'i ma kana i yɛrɛ sɛgɛ a tɛna fura foyi d'i ma mun na i bɛ baara la ale de bolo a b'a fɔ tuma bɛɛ ko ne ka n ka sara ta ka furaw san mun na i t'i ka kalo sara ta ka fura san sabu ne ka sara bɛɛ bɛ di ne ka tanti de ma hmm, ayiwa dumuni kɛ an bɛna da hmm.

e bɔ e fana ye nin ta tanti tiɲɛ na ne man kɛnɛ a filɛ ten tuma bɛɛ e de man kɛnɛ hmm. nin bila i kunna ka taa yala k'a bɛɛ feere nin tɛ ne ka sira la i nakun ye ka ji de feere ani ka wari caman ladon ne fɛ i bɛ sara la o de la tanti i tɛ se ka fura dɔ san ka d'a ma sɛbɛ la a man kɛnɛ su bɛɛ a ma ɲɛ datugu i le nin tɛ e ka sira la dɛ fɛn cɛjugu i b'a fɛ ne ka ne ka bolola wari ta k'aw furakɛ aw aw nakun ye ka baara kɛ ka ji feere ka wari sɔrɔ ka di ne ma ne y'aw bangeba de ye wa ne y'i fa wala i ba de ye i le i ɲɛ jalen nin ne lamɛn kosɛbɛ a kan ka nin bɛɛ feere ka ban bi ani mana minnu falen bilalen don yan fɛ a y'a mɛn wa a ye teliya a ye nin ta ka tɛmɛ sisan teliya

i ni sɔgɔma kunkolodimi fila di ne ma a filɛ nin ye wari di yan ɔwɔ don i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma i ka kɛnɛ wa ko ka ɲi sigiyɔrɔ bɛ yen hmm. i ka kɛnɛ wa monsieur jimi baasi tɛ yen ko ka ɲi ah, hmm. juguman tɛ yen ayiwa hmm. ne nana ni ne balimaden wɛrɛ ye sabali ka baara kɛta sɔrɔ a ye i fari ka fisa wa ayi ne kun bɛ n dimina nɛnɛ bɛ ne la nin fura minɛ k'a min ne y'a san i ye i ye wari sɔrɔ min ne ye dɔ bɔ ji feere wari la ka fura san mun na i y'o kɛ i bɛna kunko lase an ma dɛ ne tɛ se k'i to i saya sira kan nin cogo la

gɛlɛya t'o la o ye ne ka don o don baara ye yala i hakili bɛ ne ka fɛɛrɛw la wa ne b'a kalama baasi tɛ ayiwa hakɛto monsieur jimi mhm. kana ɲinɛ ka claire ka kalo sa wari di ne ma dɛ ne belenden nin ah. a ka kalo sara bɛɛ kana hali dɔrɔmɛ kelen di a ma a bɛɛ tu o kelen don nin fana ta fan fɛ monsieur jimi a sera ne bɛna sira deli i ni ce o sabali ka janto ne den na o i ni ce kosɛbɛ o ee Tanti, wari filɛ. Dɔ ka ne ka wari jɛ. bi naani ka wari jɛ tanti ne ko mun ne i ye mun kɛ ni ne ka wari ye ne ye bi naani bɔ ji wari la ka bɔ ka fura san i ye ne ka dɔrɔmɛ bi naani ta ka fura san wa jɔn de y'a yamaruya d'i ma bilakoro i bɛ ne ka wari ta ka fura san ka di nin fugari salabaatɔ nin ma hali n'a man kɛnɛ o tɛ ne ka sira la hali n'a sala yɛrɛ a banna tanti sabali a to yen ele y'i da tugu son kɔgɔlen filɛ ten ayiwa aw tɛna dumuni kɛ bi fewu a y'a mɛn wa a ye ku tɛmɛ ka taa ne ka wari ɲini ka na sisan a ye na ni ne ka bi naani ye dɛ bi kɔni aw tɛna si ne ka so kɔnɔ ni aw ma ne ka wari dafa a kana sen bila yan a ku tɛmɛ fɛnkuntanw filɛ

ne denmuso i bɛ mun de kɛla yen mun na i ɲɛnasisilen don mun b'i sen na ne sen ye kabakuru gosi eh. tanti hmm? e balimacɛ tun man kɛnɛ ne ye dɔ bɔ an ka patɔrɔnmuso ka feere kɛ wari la ka fura san ka di a ma hmm. an selen so ne ka tanti ye ne gosi hmm. a y'an gɛn ka bila kɛnɛ ma ko ni eh. ale ka ji wari ma dafa ko an kana sen bila ale ka so e eh, ala joli de y'i ka wari jɛ sa dɔrɔmɛ bi naani un dɔrɔmɛ bi naani de kosɔn ko aw bɛna si kɛnɛ ma wa munna muso dɔw kɔnɔ ka jugu nin cogo la ten ka i tɔɔrɔ sabu i t'a yɛrɛ joli ye hmm. san ni tile kɔrɔ ne m'a dɔn ne bɛna min kɛ ni an m'a ka ji feere wari dafa ne bɛna wari d'i ma ne bɛna ne ka telefɔni nimero sɛbɛn ka d'i ma i mana mhm. gɛlɛya sɔrɔ ne mhm. wele i y'a mɛn wa a minɛ i ni ce tanti ee eh. i ni ce tanti ala k'i baraji amina ne ka kan ka taa sisan hmm. fura san k'i ka joli furakɛ dɛ hmm. bob bob hmm. wuli an ka taa sisan sisan ka taa min so kɛ muso dɔ tɛmɛna sisan ka wari di an ma ka tiɲɛ fɔ i ye ne lafiyalen don yan kosɛbɛ ne t'a fɛ ka nin muso jugu ɲɛda ye tun an tɛ se ka to yan dɛ wuli an ka taa so ee ee aw bɛ taara min aw bɛ taara min Tanti i ni sɔgɔma. yala aw ye ne ka wari sɔrɔ wa Awɔ tanti. a bila yan sisan o ɲɛna Hmm. jatebɔ ɲuman bɛ teriya sabati a ye taa ji manaba ta tile bɛ ka ban a kan ka nin bɛɛ feere tanti joli bɛ ne sen na ne tɛ se ka taama yɛrɛ ne ka sira t'o la ne ka mun bɛ i ka joliko la min bɛ n cɔ e ka ne ka ji feere ani ka wari jate ɲuman bɔ aw m'a dɔn ko wari de bɛ tara ka bon sara wa joli bɛ n sen na i b'a fɛ ne ka mun kɛ ji mana bila i bɛ taa ji feere sisan sisan tanti yala n bɛ se ka taa ko wa ele i bɛ taa i ko min yala e bɛ ji sara sɔngɔ dɔn wa aw kan ka nin bɛɛ feere mana wɛrɛ bɛ so kɔnɔ tun tere banna ka ban a ye teliya teliya salabaatɔ Nin minɛ ten a minɛ ka taa ji nin feere ka bɔ yen fɛn fitinin dɛsɛra k'a ta fana n'a fɔra ka dumuni kɛ aw bɛ se o dɔrɔn de la

mɔ a ka nimero la i ni ce nka o tɛna ne ka gɛlɛya ɲɛnabɔ manamana kuma dabila ne bɛna dumuni san k'a d'i ma n kɔnɔ yan a filɛ i banana ayi a ka ɲi joli bɛ bɔnna baasi tɛ ne na sannikɛla dɔ kunbɛn sira kan ne bɛn'i makɔnɔ yan

denmuso i fari bɛ di bi dimiba tanti ne tɔɔrɔla kosɛbɛ ne bɛna mun de kɛ sisan nin kamalen binna ne kan ten i n'a fɔ wulu ne b'a dɔn a man nɔgɔ ka ɲɛnamaya ni nin miiriya sugu ye nka a bɔ i dusukun na a ɲuman ye ko i lasirilen tɛ kalo wɔɔrɔ kɔ an na taa i joli sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ ni banakisɛ dɔ t'i farisogo la ala barika la sida banakisɛ ma ye i joli la a man nɔgɔ dɛ tanti ne y'a dɔn jija sa ala ɲɛ bɛ i ka tɔɔrɔ la n'i y'i jigi d'a kan a bɛna i dɛmɛ kana kasi i y'a mɛn ne tɛ se ka ɲɛnamaya ni nin maloyaba ye yala i dara la ko ala bɛ sɔn ka yafa sunguru ma cɛ binna min kan wa ala bɛ se ka yafa i ma a bɛ se fɛn bɛɛ la ne filɛ i kɛrɛfɛ yan i balimacɛ bob fana i bɛna to ne ka so ne y'i ko fɔ n ka kerecɛn balimamuso dɔ ye a sɔnna ale ni a cɛ ka bob ta u ka so a filɛ ne furucɛ ni faamaw bɛ ka nin muso jugu yɔrɔ ɲini ani min bɛnna i kan kana kasi ne ala ka bon a bɛna jɔn to i la

mun don mun de bɛ yen i ka kɛnɛ wa ne ye sugo jugu dɔ de kɛ o de kosɔn i bɛ ne tɔɔrɔ ten wa kalan bɛ sini dɛ sunɔgɔ bɛ ne la ne ko mun de bɛ yen sa lili ne ka sunɔgɔ la cɛ dɔ bɛnna i kan a filɛ i bɛ ne ka sunɔgɔ tigɛ ni sugodennin kosɔn wa an k'an ka deli kɛ lili an k'an ka deli kɛ jamila i ye ne baden de ye dɛ i tɛ ne ba ye i b'a dɔn ko ne tɛ dannaya kɛ o ko suguw la ala ka kuma ko ala bɛ kuma an fɛ sugow fɛ a i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ ko nataw de jira an na ne tɛ dannaya kɛ nin ko suguw la hɛrɛ kɛ ne ye ala ka dugu ɲuman jɛ

ma a filɛ mhm. kunu ne ye sugo juguba dɔ kɛ lili ko la mhm. cɛɛ dɔ bɛnna a kan ka jɛn n'a ye nin ye mun le ye tun yala aw ye deli kɛ wa katuguni ala bɛ fɛn nataw jira ne y'o kuma kelen de fɔ a ye Hmm. Ne ka deli ye ko Lili ka yɛlɛma. Kabini ne dɔgɔmuso saya, Lili ma dannaya kɛ Ala la tun. Ale ya miiriya la Ala de y'a bamuso faga. K'a sɔrɔ o tɛ ma. Ha, i tɛ se k'a ka miiriya yɛlɛma o. Ala kelen de bɛ se. ne dala a la ko kojugu si tɛna se a ma ala y'o kɛ o tiɲɛ na ala y'o kɛ i tɛ taa kalan na bi wa ma ne y'a fɔ i ye kunu ko an ka kalan jɔra kalanso oh, yɛrɛ sabali ne ɲinɛna aw ka kalan jɔli ka ca ka tɛmɛ i bɛna gba kɛ bi aw ni sɔgɔma baba ni sɔgɔma i ka kɛnɛ i ka kanulen ɔwɔ ne ka kɛnɛ ayiwa ne ka ka taa Ne ka kanu ne tɛna jigin baara la joona bi ayiwa ayiwa ɲɔgɔnyeba dɔ b'an bolo baarada la ayiwa k'an bɛn baba k'an bɛn kanu ala k'i mara o ko bɛ di i ka kɛnɛ wa ka ɲi dɔgɔkun laban i tun bɛ min so kɔnɔ kɛ so kɔnɔ wa bɔ ka yaala dɔɔni o bɛna i dɛmɛ baden a bɛ di a bɛ di lili ne teri hakɛ to ne ka saki minɛ sabali ne bɛ taa n sɛbɛn di facɛ ma a ka biro la hmm. Hmm. gɛlɛyaba don ani a man di ko i fa ka kɛ ekɔliso kelen na n'i ye Mun na i bɛ kuma ten jinɛ ta ɲɔgɔn filɛ kɛ a facɛ ye kalanfa ye ani a tɛ se ka foyi yɛrɛ kɛ o dama de kosɔn nka ne ta tɛ ten dɛ ne kɔni ne bɛ na ekɔliso la tuma ani waati min ka di n ye ne y'a faamu sisan mun na i hakili ka go ten kana n neni dɛ ala ma bɛɛ dan ka sɔn hakili kelen na ani a tɛ komi i hakili ka di ka tɛmɛ ne kan i bɛna ne dɔgɔ nalonna fo ka se nin hakɛ ma o tɛ ne nɔ ye ne ɲɛ b'a la k'aw bɛ sɔsɔla mun ne bɛ yen flora tɛ wa a bɛ manamana kuma de fɔra lili ne facɛ ko a b'a fɛ ka kuma i fɛ kalan jigin tuma a bɛ mun de fɛ ne m'a dɔn dɛ an ka taa kalanso la flora fana ka ko ka gbɛlɛ fo ka tɛmɛ ne mana naloma minɛ don o don a bɛna n dɔn i kan bɛ jɔn le ma baden katuguni a hakili ka di a bɛ ne neni jo b'a fɛ n'i hakili tun ka di i tun tɛna kɛ kalanden bɛɛ ya kɔ ye nalonman kana ne neni dɛ yala ne nɔ ne don n'i hakili man di wa ne bɛna a jira aw la ko ne fana hakili ka di ani nin dɔgɔkun na kamalen caman bɛ na ani kelen b'u cɛma wari caman b'a bolo a ko a mako bɛ sunguru caman de la. Hmm, flora i hakili tɛ sɛbɛ la dɛ i bɛ nin kuma sugu fɔra ekɔliso de la wa e fana sa an bɛ ekɔliso de la manamana mɔgɔ filɛ

mun don mun de bɛ yen i ka kɛnɛ wa ne ye sugo jugu dɔ de kɛ o de kosɔn i bɛ ne tɔɔrɔ ten wa kalan bɛ sini dɛ sunɔgɔ bɛ ne la ne ko mun de bɛ yen sa lili ne ka sunɔgɔ la cɛ dɔ binna i kan a filɛ i bɛ ne ka sunɔgɔ tigɛ nin sugodennin kosɔn wa an k'an ka deli kɛ lili an k'an ka deli kɛ

a ka jirata ye ne wele kunu ka kuma hmm. a ko lili ya nɔtiw man ɲi hali a tɛ kalanko filɛ sɛbɛ ye tun i jɔ ten o ne ko i ma fili wa an kan bɛ lili de ma dɛ kalanden ɲuman nin tɛ tiɲɛ ye awɔ jarabi ne yɛrɛ kabakoyalen don ne m'a dɔn mun de bɛ ne ka denmuso lili la a ye mun de kɛ tigitigi a ko lili tɛ nana tun kalan na a bɛ wagati bɛɛ bila yaala la ni sigarɛti min na n'a terimusow ye a filɛ ne hakili la ko ko dɔ kɛra n'o tɛ mɔgɔ cogo tɛ se ka yɛlɛmɛ ten siɲɛ kelen na jarabi ne m'a lɔn dɛ hali jamila kumana a fɛ hali bi a tɛ maa si kan lamɛnna nka kuma a fɛ ne kumana a fɛ ka kɔrɔ sinsin a kan ayiwa ne bɛna kuma a fɛ tun ne m'a dɔn nka a yɛrɛ bɛ min sa a jarabi ne m'a dɔn dɛ su nɛfɛri le bɛ yen kabini a ka tagama laban lili cogo le bɛ nin ye a bɛ bɔ ka na so wagati min ka d'a ye a b'a yɛrɛ kunfɛnko le kɛ an b'a ladi a t'a fɛ k'an lamɛn a filɛ deli bɛ gɛlɛya ni ko caman ɲɛnabɔ an bɛna deli kɛ ani ne dara a la ko an ka dannaya barika la ala bɛna an jaabi tiɲɛ na ala ye sabali ka kaba a bɛna jaabi a bɛna kabako kɛ Waw ne ka jarabi manamanana bi su na tiɲɛ don wa jati i ka fini donta ka di ne ye i sɛbɛ de la ɔ e b'a dɔn ko e de ne ka kanulen ye mun ne nege b'i la bi sabu ne ye fɛn ɲuman dɔ labɛn i ye tiɲɛ don wa i bɛna wari caman sara o senfɛ dɛ i ka baara ɲuman kosɔn baasi tɛ o ko de don hmm. an ka taa ayiwa ne bɛ taa ɲɛgɛn la fɔlɔ mhm. nin minɛ ne ka kanulen patɔrɔnmuso ka niyɔrɔ di i dusu suma yala ne y'a fɔ ko n tɛna dɔ d'i ma wa i ko ka di patɔrɔnmuso ye ani a teri caman bɛ e de fɛ kabini i donna an ka jɛn na an bɛ wari caman sɔrɔ la ɛɛ a filɛ ne tun ye dɔ hakilima ye kɔso la nka nka yɛrɛfeerela ayi i da tugu sisan naloma alo jarabi baasi tɛ ne la i ka kɛnɛ wa sini ne bɛna taa bɔ i ye k'an bɛn bizu bizu o oh. a fɔ i ka jarabi ye k'i bɛ cɛ wɛrɛw mako ɲɛna i da cɛjugulen tugu ah. ayiwa ne ka kamalen an ka taa

Nin ye mun de ye ayi Lili ye nin wari camanba sɔrɔ min Baba i ni sɔgɔma. E i ni sɔgɔma. Baba ne b'a fɛ ka kuma Lili fɛ. ka kuma mun kan i b'a dɔn ko ne teri sɛbɛ de don a jogo yɛlɛmana a tɛ na ekɔli la tuguni ani a ka nɔtuw man ɲi fɛsɛfɛsɛ ne m'a dɔn mun ne y'a jogo juguya ten ayiwa ni a nana a fɔ a ye ko a ka na ne lajɛ ayiwa i ni ce baba baasi tɛ k'an bɛn baba ayiwa a k'an bɛn o

i nɛgɛ tun bɛ ne la kosɛbɛ yala ne ye min kɛ i la i m'a lakali maa si ye dɛ don o don i mana a lakali maa dɔ ye ne bɛ tɛ yafa i ma ani ne bɛna kojugu kɛ i la kojuguba. Eh, monsieur. i ye ne ka ɲɛnamaya ɲagami ka ne ka sinilasigi tiɲɛ sabali ne b'i deli a filɛ e de kosɔn bi ne kɛra jatɔmuso ye monsieur ne b'i deli sabali baba nin ye mun ne ye yala tina i bɛ min miiri la o tɛ o i ko gɔyala ne ye mun kosɔn i sɔnna ka nin kɛ i b'a dɔn kosɛbɛ ko ne teri sɛbɛ de don e ala e ala I ye ne ka ɲɛnamaya ɲagami ka ne ka siniɲɛsigi tiɲɛ sabari ne b'i deli

A bɛ min teliya don i ni sɔgɔma ni cɛ y'i fa ye wa awɔ ne facɛ de e de ye kari ye wa ne de don wala a ye jɔlɔkɔ don a la sabu a binna sungurun dɔ kan i teliya wuli sisan wuli i ko tɛmɛ teliya teliya teliya a kɛ joona joona an ka wa wuli sisan aw ka baara ye ka bin sungurun dɔw kan dama Ni di ne ma an ka taa ee tugu an nɔ ka teliya Lili ne denmuso sabali ne tun ma dɔn k'i tun bɛ tɛmɛna ni gɛlɛya ni bɛɛ fɛ faamaw ye ni cɛ mina k'a bila kaso la munna i ma foyi fɔ ne ye i makun ni tɔɔrɔba la ne den a ko ni ne k'a lakali a bɛna kojugu kɛ ne la ne dusukasilen don ne barika banna tanti ne ko munna ala sɔnna ni ko bɛɛ ka se ne ka ɲɛnamaya la mun na mun na anw nɔ de don ne denmuso ni an tun ye jamila ka sugo ta sɛbɛ la ka deli kɛ n'an tun ye deli kɛ ni ko la ne denmuso Ne tun tɛna se i ma ne denmuso ne tɔɔrɔlen don fo ka tɛmɛ ne dusu kasila yafa ne ma sabali yafa ne ma yafa ne ma